journaliste Sedu ne bi ye jumɛn o ma kɔnkuru don wa e de y'a kɛ kɔnkuru ye o ee j'ai plus de souffle que toi ça se reconnaît i b'i kɛnɛ kan jamais an ka taa fɛ e tɛ karamɔgɔya fo sini sɔgɔma ne bɛ fiɲɛ bɔ n da fɛ e bɛ se k'a bɔ i nun fɛ i bɛ se k'a bɔ i tulo fɛ ne bɛ n bila i fɛ yan bɔn e dun bɛ cogo di o tuma n'an ye amina daminɛ i t'a tigɛ ee n bɛ n t'a tigɛ Ɔhɔn. N b'a tigɛ. N'i m'o to. Ɔhɔn. E i ninakili bɛ minɛ dɛ. Ee n b'a tigɛ. Journaliste Sedu.
Ne. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ. Jabaa. Ala min ye masa saniyalen ye. Sikeyi. Masa min n'ale ye diɲɛ da. Wayi jɔni. Journaliste Sedu a m'i kɔfilɛ. A kelen. N'a y'i kɔfilɛ diɲɛ na. Ɔhɔn. Journaliste Sedu k'a dɔn sekondi kelen. Ɔhɔn. Buna hadamaden t'o kɛ dugukolo sanfɛ. Sikeyi, sikeyi. Nin man di n ye. Jabaa. Nin kana kɛ Jabaa. nin kana kɛ. Jabaa. N tɛ nin fɛ. Ala. N y'a da nin kɛli de kama. Ɔhɔn. Journaliste Sedu o dama min balilen don anw fɛ. Ni Ala kelen bɛ k'an hinɛ minɛ o tɛ ban. an b'a ɲini ala fɛ se masa hinɛ masa journaliste Sedu ka ala subahana wa taala kelen wahidun
masa jabar
anw ka nin jamana min n'a y'anw da k'an garijigɛ kɛ mali mali journaliste Sedu min ni min dalen bɛ ka mali sɛgɛrɛ mm. dogo ani bangena ala b'a kalama min kɛra kunu min kɛra bi min bi kɛ sini ala b'a kalama a belebele wulibali

taayɔrɔ t'an na, un, fɔyɔrɔ t'an na, tɛ, bolomadayɔrɔ t'an na, Allah, jigi t'an na, Allah, e Ala kelen kɔ, kelen ko ye, wa i donna kelen, Ala, Allah, e ko an k'e de deli, dilijilati tigi don, Ala, ah, i ko an k'an kunko fɔ e de hɛrɛ ye, caman tigi Ala ko don, Ala, Ala. i ko an k'an damakasi e de la, bɛɛ ye Ala min da ye, i dama kaso la belebele, sigi, Ala, un, anw ye Malidenw de ye, an y'an damakasi i la dɛ, wallahi, ala anw de ye malidenw ye ala an y'i deli dɛ e min ti bɔ i ka jɔni jigi kɔrɔ mm. e min b'i ka jɔni jigi tigɛlen tugu mm. e min bɛ kɔngɔtɔw fa mm. fantan falaw e de b'olu fa subahanahu wa taala mɛlɛkɛ ni jinɛ ni wurudannɛ ani bagan mhm. ani buna hadamaden mhm. a ye ala de b'u balo cogo dɔn fiɲɛ min bi ci ala an tɛ dɔrɔmɛ d'i ma e kelen bɛ k'o da anw ma fu mm. ala i tɛ hinɛ anw ka jamana na i t'anw ka jamana magɛn ala i tɛ hinɛ mali la i tɛ don an ni juguw cɛ jugu minnu bɛ so kɔnɔ ami jugu minnu bɛ kɛnɛma ami ala i tɛ don an n'u cɛ lamu yalidi tigi don walamu yuladi tigi ala i k'o kɛ i ka alaya kama ami i k'o kɛ kiraba min n'i y'a da k'a kanu ami kira fɔlɔ ani kira laban ami mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ami i t'a kɛ saabaw kama ami seyidina ali ami seyidina bubakar ami seyidina badara alu ami Seydina Usman ami Allah Allah i t'a kɛ Maka ni Madinɛ kama cɛpɔr a takbir Allah Allah i ko i kumana Allah kibaru kuranɛw kɔnɔ kuranɛ min ka fisa kuranɛ bɛɛ n'ale de bɛ laban bɛɛ o de ye kuranɛ ye i y'o min di Mahamadu Rasulullah an kɛnɛya an bɛ kalo min na kalo barikama don an bɛ kalo min na kalo saniyalen don walahi nin kalo in na i t'a fɔ tu ko a bɛ bin ala b'a minɛ wali tunkara mɔden n kɛnɛya ala duge belebele anw y'e wele sigei sigei i ka maa ɲuman tɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu dalen don ala la mm. n'u bɛ siran ala ɲɛ mm. a k'olu ka siran ɲɛ kama ya rasulullah ya rasulullah dugawukɛbaa ye anw ye a minɛbaa ye alahu taala ye maliden mali kɔnɔ mali kɔkan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na bana bɛ min na jɔn se i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ ni boli la fɛn min nɔfɛ walima an bɛ siran min ɲɛ e ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛna fatiya kolo kelen ta
bɛɛ k'i bolo kɔrɔ bɛɛ k'i bolo dayɛlɛ k'a kɔrɔta sanfɛ minnu bɛ mɔbili boli la a y'a jɔ yen fɛrɛn minɛ fɛrɛn minɛ i jɔ gudɔrɔn cɛmancɛ la yen foyi t'a la i jɔ yen embouteillage créé kɔfɛ karamɔgɔ de bɛna dugawu kɛ filen in b'i da sa filen in b'i da i ka fel i ka baw lajɔ karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ dɔgɔtɔrɔkɛ ɔhɔ e tɛ se ala de bɛ se pikiri in bila o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛn yɛrɛ bɛ maaw la an ka ala deli o bila maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la Banki. ordinateur b'i bolo Banki o i ka b'a wariko ka dasi bon dɛ. a ye wari in don sa a wari in bɛ to yen. ban wari caman bɛ ala de bolo sigi daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o an ka minɛ jɛ ko minɛ dɛ Mm.
walahi zamzam y'u b'a dɔn k'a fɔ Wallahi. ne bɛ min fɔ Wallahi, wulibali don wulibali don walahi ɲurunbu ye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don wulibali don a t'i kɔrɔbɔ dɛ. sirabadenw b'a dɔn bɔ bilahi lazim n bɛ min fɔ wulibali don Fa- tarafata in

ko ko daba ko ko ko ala ye ci dɔ don n da ko n ka ci in fɔ a ye ci fɔ a ye ko ala ci de bɛ n bolo ka fɔ a ye ala ala ci a k'a kɛ n wele a faamuna fewu alimu jali ka ala ci o dɔnna waritigiw ka alimu ɔ jɔni waritigiw ka waliju jɔni waritigi min n'a fɔra ko jamana in ko waritigiw ka jɛ ka maa kelen ta a k'u sugandi jɔni walahi u bɛ jɛn n'a ye maa kelen sinɛ jara expert comptable ressortissant de bɛlɛdugu anw ka sinɛ o tɛ bɛlɛdugukaw ka sinɛ n kan bɛ seyidu de ma n'a fɔra mali waritigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali walahi bɛɛ bɛ jɛn n'a ye seyidu k'u sali u bɛ safa tilen a kɔfɛ ɲininka ko munna maa min sɔnna ka miliyari kelen ni miliyɔn kɛmɛ duuru don misiri la waritigi dɔ kofɔ n ye mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min delila ka kɛ un milliard cinq cents millions je dis bien ayi hakili t'o la ɔ n'a fɔra k'u ka se o kɔfɛ ma a bɛ ban o ma ayi o ti ban safo bɛ tila kɔfɛ ah, bah, safu safan a bɛ tile aa belebele ba sedu nantume ala k'a n'a sɔn ala ka barika don an n'a la e b'a bila yen de Ah. Eh, camion minnu dasira mali ni guinée cɛ ani mauritanie e ɲinɛ dɔ don e yɛrɛ ma dɔ fɔ a ye dugu cogo di

i kolo gɛlɛya min alihamdulilayi rabbil alamin jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tunkara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ elaji segu siraman jara baabile ah. dankɔrɔba in ye dugu foro mm. nk'a kɔ ma tiɲɛ mm. sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye mm-hmm. mohamɛdi ba jara ale sigilen de bɛ golo kan bi mm-hmm. baabile kɔlila fɛn o fɛn na ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a mm. kɔrɔkɛ adama mm-hmm. k'a d'a kelen ma n'a ye duwawu kɛ duwawu in bɛ minɛ ala m'o kɛra a kuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ dugawu a fara jamana bi tewu wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ dugawu la n'o tɛ an bɛɛ bolola dɛ a bɛ dugawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko mhm. a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko ayi n ko n t'o dɔn mhm. a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini jin jin jin jin ɔhɔn i tɛ jini dɔn wa ayi a ko tubabu dulɔ Ɔhɔ. a ɲuman ye jini de ye Jini. a ko jini buteli saba b'a bolo Ɔhɔ. a bɛna taa di maa saba ma ɔhɔn ee ne ko alimami ba wala dulɔ awɔ ɔhɔn a ko ɲɔrɔ sirifukɛ Ɔhɔ. a bɛ taa buteli kelen d'a ma subahanala ɛ ne ko subahanallahi ɛ n ko mun na o silamɛtɔ awɔ a ko daba Ɔhɔ. a ko fɛn dɔ b'a bolo Ɔhɔ. n'a sɔnna a ma Ɔhɔ. n'a sɔnna a ma mali tilali sɔgɔmada kelen n'a sɔnna k'a kɛ mali bɛ tila sɔgɔmada kelen an bɛ tila jugu la, an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jini buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa filanan ye jɔni a ko a Seyidu Usumani Madani Serifu Hayidara ne ko sobo
belebele bon eh, i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa mm, mm. maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i funteni wuli u bɛ funteni u b'i fari kasi wuli nin kumaba mana fɔ i funteni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na.
n'u sɔnna bɛɛ n'u sɔnna u bana n'u sɔnna bɛɛ nin bɛ kɛ alimami ba ye nin fɔ n ye arajoso kelen na yan a kasɛti bɛ mɔgɔw bolo ka yala a ka ca san tan an ye nin baro kɛ walayi jɔnsi seyidu ne bɛ n bolo bugɔ ka don don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako bamakɔ wula sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko umaru angoyiba barow kolondigi ko jɔnsi seyidu k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fana k'o fana dɔn min ye maki sali ye mali teri don jɔnsi seyidu awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛndiya k'a dalu bɔ k'a bɛn maki sali senegalikaw ka masakɛ jɔnsi seyidu k'a dɔn a kɔni donna a CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka mali sɛgɛrɛ hmm. jɔnti sedu nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ala kama ko tɛ o jɔnti sedu kɔngɔ bɛ ɲini ka wala a ko min ye CEDEAO ka ciden jonathan Goodluck jonathan bi mhm. a kan ka sɔrɔ bamakɔ hmm. jɔnti sedu kabini n'a fɔra ko o bɛ na a ye gudu jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ mali kɔnɔ hmm. i taakun de ye ka taa kuma mali faamaw fɛ hmm. i taa kun de ye ka taa mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni kelenya ani gɛlɛya in bɛ duga ka bɔ mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen kɔni da ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mm. dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mm-hmm. i ni mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la asimi goyita a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka kafe minna ah. sɔrɔdasikɛ nisɔn man di

i jija a ka bɛn ko la fɔta kana sɔn abada mm. a ka bɔ mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɛn ko dɔ kan fɔta wa i ka d'a la i ka dankɛnɛya sɔrɔ senegali bɛɛ lajɛlen bɛ mali kɔ ne yɛrɛ Macky Sall n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini mm. kana kɔrɔlenw jate eh? kuma minnu fɔra ka kɔrɔ kana olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka senegali n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Senegal de la o tuma n b'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i jija i ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Ala tɛ sɔn a ma Jɔnti Sedu hali ka dan nin kuma in ma an wasara CEDEAO ɛ Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa ɛ n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ ee Asimi ye cɛ ye koyi Ee wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛnman fɔ a tɛ perturbé a tɛ kuma gɛlɛnman fɔ a tɛ kuma tiɲɛnen fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif aa ne ko n ko nin nin cɛ in fana han aa sɔrɔdasikɛ Jɔnti Sedu CEDEAO tun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfanci kologɛlɛnw Jɔnti Sedu a ma ɲɛ. sabula n'u ye nin gɛlɛya gɛlɛya in da ka mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti jɔnti sedu k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla mm. an sɛgɛnna mm-hmm. min ye CEDEAO ka nin ko in ye asimi goyita n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a taa ka bɔ yen jɔnti sedu u y'a ye u bɛ ka gɛlɛya dɔ fara a kan don o don mm-hmm. maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di jɔnti sedu kabini o kɔni kɛra mm-hmm. mun bɛ yen
funteni banna kabini o kɔni kɛra Ɔhɔn. jɔnti sedu i k'a dɔn CEDEAO da k'a fɔ Mm. u ka nin gɛlɛya ni nin gɛrɛndɛ in ma fɛn ɲɛ Ɔhɔn. ayi jɔnti sedu Ɔhɔn. sɛbɛnnikɛla Mm. a ko i k'a dɔn malidenw kɛra cɛ kelen denw ye Mhm. nin gɛlɛya in kɔnɔ Ɔhɔn. sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ Ɔhɔn. u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Mm. maliden kelen bɛ k'a ni di Ɔhɔn. asimi goyita Ɔhɔn. min ye transition ɲɛmɔgɔw ye Ɔhɔn. u ni mana to yɔrɔ o yɔrɔ malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Ɔhɔn. jɔnti sedu i k'a dɔn transition in bɛ tɛngu cogo min na Mhm. nin kun ye sɛbɛn ye Mm. an ye min saalo ni ka bɔ ayiwa soir de bamako kɔnɔ bamakɔ wula daba tunkara bonya bonya laban ye boli ye e kana siga tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon ah. fasiriba n'o ye muhamadi ture ye ah. mahamani ture nin y'a ka sɛbɛn ye mahamani ture ko ah. a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fɛn min ye emmanuel macron hmm. ani fɛn min ye otan jamanaw u ka kumalaselaw ani u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye rfi ni france vingt-quatre ye fɛn min ye colonel assimi goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma rfi ni france vingt-quatre a y'u datugu kununko sufɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunun ko midi bɛ se waati min na u taara u gulon rfi ni france vingt-quatre fili juru la n'u ko u y'a tigɛ a so ma bin kɔni ee ee ee ee ee han o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim payi sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke naani journaliste ninnu ye Mhm. sabula Mm. fɛn min ye jamanakuntigi ye Ah. a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafoni dila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafoni dilaw ye nkalonjugu ani janfajugu calen bɛ ka ɲɛsin mali ma olu kunnafoni dilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalon de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na mali la k'u yɛrɛ kɛ repɔtajikɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée binn'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon ala a ye nin ye n ko wari b'u kun sakɔsi kɔnɔ ni sogo tobira ka di jugu ma a t'a fa a t'a hɔn sɛbɛnnikɛla ko Naamu. warimugu dasilen b'u kun Unhun. a bɛɛ ye euro ye Mm. i k'a fɔ n bɛ nkalon da mali armée la wala n bɛ témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ Ahan. sɔrɔdasiw de y'a fa miliyɔn duuru miliyɔn tan u b'o fili i kan Ahan. u bɛ kumakan ta Ahan. sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda damanda de kɛ Mhm. nin fɛn da jamana in na ka jamana janfa Mhm. k'o nana k'o kalama kankarida kɛr'u ye Mhm. minisiri min n'a bɛ kunnafonidi ko kunna Mhm. a kun delila k'u wele ka kankarida k'u ye Mhm. u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sani u k'a cari u ka mali ɲininka mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ sabula luwa minnu bɛ kunnafoni di kofɔ an ka jamana kɔnɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a rekupe sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafoni dilaw ye u banna o ma sabula faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye mali yɛrɛ bɛ se ka coron cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ, awɔ, sɛbɛnnikɛla k'o nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ, unhun, don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ, n'a ma fɔ fulaw fagara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fagara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens faga yan fɛ, Mali armée nɔ don, Mali armée nɔ don, waati la waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ juguw kan, unhun, sɛbɛnnikɛla ko, a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da rfi ni france 24 ye u ma kangaridakan mɛn a wolola min na fɛn min ye marisikalo tile tan ani wɔɔrɔ arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye rfi ni france 24 ye u suspendre u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma marisikalo tile tan ani wolonwula maaw kɔni y'u ɲɛ da rfi la bɛɛ taara rfi capter midi bɛ se waati min na rfi a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin tin tin o y'a sɔrɔ asimi ka cidenw u dulonnen bɛ filijuru la a tin tin tin k'u bɛ journal kɛ a n'u k'a gafo go k'a bɛɛ yara duguma e f'i fɛ fo ka antenne bin duguma
eh, ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di de eh, n k'u filɛ centre émetteur la i kɔrɔ o tuma hali anw ka arajo sow arajo maliw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u k'u b'a fɔ fɔ datugu a bɛ kɛ ten de wa a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ e ka manja o sen t'o la dɛ manja filɛ nin ye bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa e ta u bɛ ka antenne yɛrɛ de bɔ k'o fili arajo minnu bɛ kɛ ten o ye arajo bawule arajo star fm rfi Ɛɛ VOA an ɔ o o o n'u ninnu olu An. radio ba ninnu An. minnu bɛ centre émetteur la ye An. olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma bawule bɛ Jɛkafɔ ɲɛ yan i m'o tɔgɔ fɔ dɛ Ah, i b'i yɛrɛ fɔ a Ɛ, Jɛkafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan o. Jɛkafɔ est sur satellite ahan olu t'a la ɔhɔ n'olu bɛ datugu An. i bɛ taa ɛ, ɛ, ɛ, diffuseur de fɛ yen ahan maa wɛrɛ de b'olu diffuser ahan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye ah. olu yɛrɛ kamana ganna ah. fɛn min ye SMTD ah. o directeur Cheick Oumar Traoré o ye denmisɛn miyankɛnɛ lɛtiri di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu mm. ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loiw lajɛ waati min na mhm. e o y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don koyi midi se a n'u k'a tufa gop k'a bin duguma Sɛbɛnnikɛla ko nkɛ a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala yen fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bɛ datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bɛ datugu jusqu'à nouvel ordre.
jɔn sedu n ye ayiwa tubabu faama macron macron musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko ko u y'a ɲininka ko ayiwa rfi ni france 24 datugura mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gan sa k'a bɛ jɔn wele akufo wa akufo nana akufo gana wa k'a bɛ gana président wele cedeao président u ka dɔ fara o tuma kabini e t'a dɔn k'a fɔ ko cedeao bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan ee n yɛrɛ ɲɛ ni n tulo o tuma CEDEAO président kɔni kɛra babugu ni y'ale bolo sa o namugulasogo namugulasogo tɛ de u t'u sago y'a la o n yɛrɛ tulo koyi sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ faransikaw la kojugu Mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ Mali la sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira kudeta fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye mahamani ture ye a ko makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma rusi ka telesow bɛɛ tigɛ yan Ukraine kɛlɛ la wa a kɛra olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen rusi ka teleso bi saba ni kɔ Europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ K'a fɔ bougre de con n'importe quoi sɛbɛnnikɛla ko a ko ko in faamuyana CEDEAO jamanakuntigiw n'u kɛlen bɛ namugulasogo ye fɛn min ye makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la yen k'a fɔ fɛn min ye mali ye nin bɛ d'a kan nin bɛ d'a kan n bɛna CEDEAO jamanakuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye o k'o d'a kan Assimi Goïta ko ale fana labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fana bɛ bere fila da faransi kun nin tɛ RFI ni France 24 datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman a caman de bɛ totaliw bi yan sɛliw bi yan a ka ca a ka ca hali hali telesow dɔw bɛ yen dekodɛri dɔw bɛ yen a caman ye faransi de ta ye même Canal voilà Canal Plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bɔ yen tout bɛɛ non faransi ta tɛ de a wari bɛ ti sara faransi de yan a bɛɛ bɛ datugu naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye mm. an ja min na sa sabula ni maafaafɛn mɛnn'i bara kɔrɔ ah. i ja bɛ gɛlɛya ah, makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ ah, fɛn min ye bfm tv la k'a fɔ fɛn min ye mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko an satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la jibi
Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan fila sera bamakɔ k'a fɔ jigininɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
min ye u ka session ordinaire a bi segin ni kɔnɔntɔnnan senfɛ hmm. bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du mali a ye wuli ka jɔ min kɛ ah. jɔnti sedu maa kana kaba fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo o hmm, ɲini hmm. k'o dɔn min ye docteur mahamadu siso Jɔndi sedu ka dɔn ayiwa min ye a ka kɔnse tɛkiniku ye segu umaru dan ka taa se minisɛri lasante olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw jɔn sodi k'a dɔn u ye bi bɔ k'a da ta bɛɛ lajɛlen file fɛ fo ka mura bila la faramasi pbilɛ dubali min tun bɛ gaɛrɛre la dtɛya la mamari siso in tɛ ne t'a ye yɛrɛ dɔn ale ale de don kɔrɔ Jɔsi sedu mali guɛinma n'u ka kan ka maa tan n'u ka maa yanga jɔnni sudi k'a dɔn a wa min ye jamana ka dibaa ye mamadu siso b'o la dɛ jɔnni sudu k'a dɔn n'a fɔra faramasi a fɔra makaama ani fura don jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ jɔn sudu mɔgɔ bɛ se fɛn minnu ma olu k ni yɔrɔɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san denmisɛnnin2 tɛ faramasi pfileɛrɛdi mali bɛɛ bɛ jɔn sudu u ye wuli ka jɔn min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la mm. ani fura nata la journaliste Seydou i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ wo kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ ni tomi saba o mm. bɛɛ lajɛlen ɲan'u bolo journaliste Seydou o b'a jira k'a fɔ mm. min ye fura sɔrɔli joona joona mago bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli journaliste Seydou i k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten ah. jamana furantan journaliste Seydou i k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ dialyse journaliste Seydou i k'a dɔn kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ journaliste Seydou i k'a dɔn o k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen hmm. n'o ye kansɛri furaw ye kɛmɛ wo kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ journaliste Seydou ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ kɛmɛ wo kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ journaliste Seydou a ko o k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ mamadi Sisoko journaliste Seydou i k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari mugan ni wolonwula a n'a kunkanfɛn journaliste Seydou i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari tan ni seegin a n'a kunkanfɛn journaliste Seydou i k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari tan ni naani o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan Sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali journaliste Seydou a fɔ fura nani a fɔ fura makaama fura sɔrɔli teliya journaliste Seydou mm. i k'a dɔn kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada kɛmɛ ni bi saba ni naani a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen journaliste Seydou i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ah. ka hakili jagabɔ kɛ mhm. journaliste Seydou i k'a dɔn a ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara ah. journaliste Seydou olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan ah. sikaso mm. segu gawo tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi aa journaliste Seydou i k'a dɔn maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ journaliste Seydou i k'a dɔn u ye tanuni daminɛ mhm. dɔgɔtɔrɔ mamadi Sisoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima kadiriw ka kolankolonna journaliste Seydou i b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ walahi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même ah voilà ale de ye Gabriel eh, fɛ hôpital point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw c'est lui don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a don ni bi cɛ eh, hôpital du point G binna a ma wuli fɔlɔ eh Allah docteur Mamadi Sissoko u k'o fana d'a ma a k'o fara n y'a dɔn pharmacie kan a ye deli la a ka to ni ɛɛ pharmacie i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam min fɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation Ko dogolenw da kɛnɛ kan Naamu. masasi nin y'a ka sɛbɛn ye Masasi ko- masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ Eh, a ko an ka taa chambre des mines na Ah. chambre malien des mines a ɲɛmaa Ah. n'o ye Ablaye Pona ye Ah. yala chambre des mines yala fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale yɛrɛ de ka société privée don unhun maa b'i yɛrɛ la ɲininka ayiwa sɛbɛnnikɛla ko un sanda jɔyɔrɔ kelen un sanda maa kelen an i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔnɔ unhun n'i y'a n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ ani kɛko ɲuman don un maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye anhan on ne change pas une équipe qui gagne unhun nka sanda yuruku-yuruku an dunko juguya ani jamana janfali an baarakɛlaw sigili u sentɛgɛ la an Abilayi Pona a b'o de la chambre des mines na anhan Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mali faama kuraw ye n'u ko mali kura ka kɛ a tɛ sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani dana juguya minnu ye jamana jigin dingɛ kɔnɔ u ka siri o dan na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre des mines ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye mali sanu bɔko ye n'i ye mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i diya a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bɛ ani baara minnu bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa ka sabati o ye chambre des mines ka baara ye o de kama san o san sefa wari miliyari kɛmɛ saba ni bi duuru o de bɛ tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des mines ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min y'a ɲɛmaa ye chambre des mines du mali mm. a ɲɛmaa n'o ye abilayi pona ye mm -hmm. ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna mm. mm. dunko juguya mm. ani nafolo minɛko juguya mm -hmm. a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ mm -hmm. yan ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanu bɔ mm. minnu b'a b'u bolo la mm. société fitini bɛ minnu bolo mm. minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la mm. nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ mm. dɔw sigir'u sentɛgɛ kan dɔw yɛrɛ taara kaso la mm. fɛn min ye abilayi pona ye ale n'a ka baara kɛko juguya mm. a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin si ye mm -hmm. Sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanba de de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye abilayi pona nafolo dunko juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛɛ n'a ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw ani u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bɛ nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de ye o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bɛ baara in kɛ mhm. jamana nɔ na u k'o de ma délégation de pouvoir mhm. sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines o de de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ mhm. nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlenya na baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu nin de sigira an bɛ don min na ko bi Mm. loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi mm. fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la mm-hmm. sabula loi numero 004 ah. 006 ah. min dara janvier kalo tile tan ni naani san 2004 ah. ale de nana ka na ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ah. nka an bɛ don min na ko bi ah. fɛn min ye nafolo dunko juguya ye ah. mission lankolonw ah. mɔbili don o don a bi mɔbilibaw san ah. wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mɔbili kura bɔ ah. voiture de sport ah. V8 kɔni tɛ o oh. voiture de sport ah. minnu bɛ se miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ fila ma ah. wura dusu dusu ka mobili dagɛlɛn ninnu ɲɔgɔnnaw ah. kamalenbaya kɛlan ninnu a b'o de fɛ aa o tɛ diyagoya ye ɛ Pona a bɔra moti ka na y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ motika den don u dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan a ni sisolo ye kilasi kɛ ɲɔgɔn fɛ motika a ni sisolo de ye lɔkɔli kɛ n b'a dɔn i ko n tɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofaraka don motika den don a bɛ to ka yɛlɛko kuma dɔ fɔ n ye ko k'olu motikaw ko ja de ka d'olu ye awɔ ko dɔ bɛ to ka a fɔ ko bɛɛ taalen arijinɛ na ko motikaw nana ka n'a sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ee ko yan sumalen don kojugu dɛ ko ja tɛ yan ambiance tɛ yan k'an bɛ bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ k'o ye mun ye ko ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔ k'an bɛ taa ko ko ko da bi tugu 17 heures dɛ ni 17 heures y'a sɔrɔ aw ma na an bɛ arijinɛ da tugu aw ɲɛ k'u ko ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17 heures ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22 heures de bɛ yen e subahanallahi
jɔsi sedu nin ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye mm. ɛɛ euh, journaliste Sedou ɔhɔ ɛɛ euh, euh, kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la cɛmancɛ la da de t'a fɛ da t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye eh. Pona Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɔ i y'a dɔn wa Babu Yara ee eh, Babu kelen kelen ɛɛ eh, n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don i y'a ɲininkɛr'o ko a don baabu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mines baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ ye k'o dɛmɛ n ko jɔni ko abilaye pona n ko baabu yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ amadu jige fɛ hmm. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛn wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa jige fan fɛ a ko kuma sɔnna i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka baabu n bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ baabu yɔrɔ dɔn bi walahi ee eh, ko eh, jɛ eh, eh babu nam a tɛ babu dɔn kuma t'a den ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko nam abulayi pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye wusanbayi a bi billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bi da a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin karimu ta ɲɔgɔn na n'a ni sisolo ye ɲɔgɔn ye ah. sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ a ye ah. ana susana ana susana ko na ana susana ana susana ko kɔrɔ ye jumɛn ye ah. sisolo bɛ yɛlɛ sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abilayi Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privéw sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw san ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre des mines o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn don koyi musanba in ni yɛrɛsagokɛ o waati kelen mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sentigɛ kan don o don gɛlɛya abilayi pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la lamini seyidu tarawele seyidu lamini tarawele mm. ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye mm. lamini seyidu tarawele ale ye tiɲɛtigi ye mm. yala fɛn min ye abulayi pona ye mm. chambre des mines du mali président mm. a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa mm. n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw diminen don mm. jango mm. sanubɔlaw mm. diminen don mm. a ka fɛɛrɛ kɛ joona mm. min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn abulayi pona k'a ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura ka na mm. maa kelen fa tɛ ala ye kunnafoni nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Journaliste Sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don. A don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui. Bi. Journaliste Sedu k'a dɔn tosira tɔ ka gwan. Kalaw. Min ye sarangosi saran ye. Ba sara. Madame Sinpara. Bamugan sara. Daba bugɔ sara. Ɔhɔ. Nfa bugɔ sara. Ɔhɔ. Sedu bugɔ sara. Sara. Eh. Sarangosi sara. Ɛɛ Sedu bugɔ sara ka bɔ min? Ɛɛ. A ma deli ka ne bugɔ ban dɛ. Ɛɛ saran ye saran de ye dɛ.
ba mugan sara journaliste sedu n'a ma ɲɔgɔn ye ba sarangosi sara journaliste sedu k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bi kɛlɛ kɛ nka a ti don kɛlɛ la abada journaliste sedu k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukoloko mankan min n'a bi jelibugu la komini 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bi la ko tɛ nka a ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na journaliste sedu k'a dɔn o fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukoloko kɛlɛ ani dugukolo mankan san kalo tan ni fila o b'o de la zumana tarawele n'u k'a ma ko sanzu sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a k'o y'a ta ye i k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye tuma min n'u bɛ taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ sanzu haraba haraba a sina ka taa sankanso fila jɔ ɲɔgɔn sanfɛ journaliste sedu k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba haraba sɛbɛnnikɛla ko o m'a ka juguman ye koyi tuma min sariyatigiw nana a sɛgɛsɛgɛli ni jaabi bɔ k'a ye journaliste sedu k'a dɔn u ye expertw ni géomètrew bila ka taa yɔrɔ in lajɛ Journaliste Sedu k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ, kɔrɔbɔ, sɛbɛnfuraw ni ayiwa machines k'a da yɔrɔ la, ɔhɔ, San Zu ka titre foncier, ɔhɔ, Journaliste Sedu k'a dɔn u nan'o da yɔrɔ in kan, ɔhɔ, k'a lajɛ, lajɛ, Zu bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa, ɔhɔ, Journaliste Sedu k'a dɔn ayiwa machine banna, han, machine ko yan tɛ, ɔhɔ, a ni yan cɛ ka ca kilomɛtɛrɛ tan ye, ee o ye basamugu de ye
ee ala ee a ka taa ka fugala ye sarangosi sara sara o ka dugukolo nimoro nimoro 4 B jɔn sedu u nan'o da masin na ka masin da yɔrɔ la masin sinna ka kule ten a ko bil hak yande 4 B yɔrɔ bɛɛ jɔn sedu k'a dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bɛ ko in kɔrɔ jɔnni sedu k'a dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a mɛri min ye umaru togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin n'i m'i ka ko kɛcogo dɔn n'i m'i kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko mɛri jɔn sedu k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na kuma min ni sara b'a ka sɛbɛnko boloboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire ye lɛtiri caman ayiwa nin lɛtiri ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sɛnpara Sara Tarawele yalima Sara n'a ka kan wa ee a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen jɛlen don Sara n'a ka kan Jɔn Sedu kuma min ale b'a fɔ Sara n'a ka kan jaa san zu donna a kan ka taa wariba d'a ma Jɔn Sedu k'a ka ayiwa n'i bɛ yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana k'o autorisation dilan. aa i y'a dɔn kɔni maa kelen maa kelen ɔ jɔn e tɛ ko don sara n'a ka kan i y'o lɛtiri sɛbɛn ɔ i y'o lɛtiri sɛbɛn i san zu donn'i kan ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn e, e, k'a jira e, k'a fɔ e, ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo san zu ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di Ee. sɛbɛnnikɛla ko san zu kɔni i kɛ yɔrɔ in jɔli kan su t'a la tile t'a la Haa. haraba haraba Haraba. a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o Ɔhɔ. jɔni sedu Aha. kuma min sariyatigiw nana wulikajɔ boloda aa i k'a dɔn a kamana nana gwan a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a daminatɔ monsieur le maire la min ye umaru ye umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation ye k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli trop tard. Ɔn. Ee. Autorisation wuli. Ɔ. San zu ko petu. Petu. I ye wari min minɛ ne kan, K'o segin. kɛ ne ka autorisation wuli. Ee. Wa i bɛ taa kaso la dɛ. Ee a ye san zu ka so ci.
a sinna ka sanzu y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobon ye jɔni sedu k'a dɔn ayiwa sanzu sinna k'a convoqué u taar'a datugu welesebugu kasobon na a bɛ maa caman de ɲɛ na k'a fɔ ko saran de ye ayiwa mɛri datugu ka sɔrɔ saran t'a kalama mɛri datugulen don wa k'a bɛ welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen ɛ umaru togo le maire de la commune oui mais n teri to Awa an bamanan de va le voir comme comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où e ko a bɛ fɔ Welesebugu ah, awɔ an b'a to n'a nana John Sedu maa caman kun ɲɛna ko sara de kunko sa a ma sara tɛ dɛ sara tɛ sara m'a wele tribunal la a yɛrɛ bolo i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra a kala ye sabula san zu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale niyɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun John Sedu i k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasobon kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye sarangosi saran ye i k'a dɔn san zu ka nin sankajo fila in mm. ee jean sodi ni ala ma jankɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la
an tɛ taa dɛgɛ min tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma na taa waati selen don Wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔgɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen kan bi a tɔgɔ de ye Fatumata Batuli Sedu Ɲani c'est ma fille
walahi e e ayi k'a jamu de ɲani n ko ayiwa tɛ sa je t'informe son nom c'est Fatumata ɲani dite Batuli Fatumata Batuli ɲani je t'informe Alhaji Hami ɲan a denkɛ fɔlɔ ye jɔni ye Amani ɲani Amani ɲani don vieux vieux ɲan vieux ɲan o dɔgɔnin ye jɔni ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔn dɛ bon e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye dɛ pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Tijani Niang bɛ yen ɔhɔ Labali Niang bɛ yen ɔhɔ Sekuni Niang bɛ yen Sekuni bɛ yen Sedu Nuru Niang bɛ yen Niang bɛ yen i y'a mɛn ɔhɔ Wara Niang bɛ yen Wara Niang Daba Tunkara Niang bɛ yen Amala Niang bɛ yen e bɛ jɔni bɔ jɔni na yan

a tigɛ ka magan o ye magaya dan ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba naani lamaga ko belebeleba naani min n'o kɛra sababu ye mm. fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn ka fɔ mm. biliyaki fatumata batuli ɲangi mm. ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la mm-hmm. wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ Sɛbɛnnikɛla ko, naamu, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ, un, fɛn min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o kɛ, unhun, fɛn min ye dugu min bɛ yen n'o ye Madibaya ye, ɔhɔ, yenkaw jiko tun kɛlen bɛ k'olu sɛgɛn, ɔhɔ, u bi musow tɔɔrɔlen bɛ, unhun, dugudenw tɔɔrɔlen bɛ, yɔrɔ baganw kɛrɛbɛtɛ, un, a ye o yɔrɔnin bɛɛ a bɔra o kalama, un, a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ, un, ka mansinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi, un, n'aw ma satoba senni k'a di dugumaaw ma, an, ka ji yaara fan bɛɛ fɛ. Ala b'a sara d'a ma walahi ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko mouvement an b'i kɔ ah. a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageoise a y'o de cari dugu kɔnɔ ah. a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ mm. a yenmaaw kɔni u ma tɔ to ɲɛji mm-hmm. ani dubabu la mm. maaw bɛ kuma o tila o kuma na waati min ah. a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somaw ban'u la k'u fili Ah. olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma orphelinat ɲabɛr az mm. sebeninkɔrɔ mm. a y'i bolo kɔnɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye ah. denfura ah. ani nafolo la ka taa yɛrɛ olu ka peyi ɛ ala fatumata batuli ɲangi sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaaw mm. olu bɛ kule la waati min malo bɛ fan bɛɛ fɛ sukaro bɛ fan bɛɛ fɛ tulu bɛ fan bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛbɛtɛ farini makɔrɔni ani dumunifɛn denmisɛn mago bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ mm. olu bi tila la waati min mm. o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mɔbili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gadagadagadagadagada u bɛ yɔrɔ magɛn y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu depilasera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fɛnɛ fɛ yen peyi aa batuli batuli bɛnsɔn masa batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la ee e aw ɛɛ ɛɛ sɔ ti pa den kankulu ma naamu sɛbɛnnikɛla ko malo naamu tulu Naamu. fɛn min ye ɲɔ ye Naamu. ani dala Naamu. gel hydroalcoolique Naamu. fɛn min ye koli koliminɛnw ye Naamu. sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛn Awɔ. ka minɛn d'u ma min bɛ se k'a t'u k'u yɛrɛ sanuya Ahan. fatumata batuli ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Ahan. sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun Ahan. u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ Ahan. maaw ko fatumata batuli ɲang ah. sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na mhm. a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den don ah. nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ah. o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ de mm. yɔrɔ dɔ bɛ yen mm. o ye église catholique saint pierre claver mm. o bɛ kayi sabula ni fatuli kɛra o kerecɛnw bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen di u ma joona
Mm. bɛnsɔn masa sɛbɛnnikɛla ko fatumata batuli ɲang mm. a taara olu di olu ma mm-hmm. fɛn min ye église catholique saint pierre mm. saint pierre claver ah. min bɛ kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔ to ɲɛji la eh, sabula olu tɛ da la k'a fɔ alisilamɛden ah. ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min mm-hmm. o bɛ se ka hinɛ kerecɛnw na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye ah. a tɛ maa bɔ maa na bɛnsɔn masa don kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata batuli ɲang ee ee jɔn tɛ se dun ah. musoŋana musoŋanaba man ca bilen a man ca batuli ɲang ah. o ye dɔ ye sa sarankosi sara o ye dɔ ye o ye dɔ ye bamadu simaga denmuso gaku o ye dɔ ye bamadu simaga segu ah, m'o dɔn n bɛ bamadu dɔn a denmuso jɔni gaku gaku awɔ ayi non ce n'est pas connu eh. maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne ma ale dɔn ale dɔn fɔlɔ ee i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i dali bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen ne tɛ connecté ayiwa ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa bɛ ne ka compte kan seyidu tarawele t'a lajɛ n ka ca kalo kelen n tɛ sɛbɛnni kɛ ayiwa o da ka di la dɛ réseaux sociaux ne tun b'a nɔfɛ h banu den banu den fatumata numazana musoŋana dɔ filɛ Banu den Fatumata Ɔhɔ, Numazana, ale ye Bili Haki ye.
muso musoŋana dɔ filɛ Ɔhɔ. a tɛ kuma Ɔhɔ. saa kalo tan ni Tan ni fila fila. ale de b'a cogo la Han? samsara couture Fatumata Samsara Numazana Couture. saa kalo tan ni fila Ale bɛ mun a baara tɛ kɛ?
yɛlɛma A bɛ mun baara kɛ a de? tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur kɛmɛ fila ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ Bon, ne t'ale dɔn han. Je le- je la connais pas. non e pointure tɛ sɔrɔ ale ka bazɛn na o. Ayi. c'est trop débordé Aa ipte kɔrɔ ale tɛ tari ye sabula ne sigilen filɛ sisan baz bɛ ne ka na a ko fa taa namazana ye ko ni tarikɛnɛ don n b'a fɛ k'a dɔn ze misiri e mɛtiri ka bɛ kɛ puru san san ni kilo san de jiɔrɔsnen ne ka b'o fɔ san ka kilo
puru san kilo

an ka taa kitakaw fɛ yen manden kita sabula fɛn min ye kita ye fɛn min ye nin polisikɛ in ye mm. e ko i ka karidante di an k'a lajɛ kari kɔnɔ fɛn min ye kari kɔnɔ den dɔ o sina ka pistolɛ bɔ ten n'a ko polisikɛ ma wo ka yara ka bin fa de b'a la a ka jugu fa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mali lakanabaliya ye don ko don dɔ de bɛ fara kan sabula marifa o kɛra marabatigɛ ye mm. dɔ bi bɛɛ bolo mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko janko tiɲɛnikɛlaw mm. u b'u mɔmuso ka ganforo la mm-hmm. marifa a donna an ka jamana kɔnɔ mm. fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa mm-hmm. polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kununko a ko polisiw nana kɔntɔrɔli daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen ataki bonyana bamakɔ ani kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kununko fɛn min ye mɔbili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛn minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye vingt heures ye o waati mɔbili a numéro compagnie manden transport bf cinquante et un vingt-deux md sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔ kelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔ kelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ y'a dɔn kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye laraweli u bɛ k'a daminɛ kelen kelen u bɛ maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bɛ sakuw fuye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunya o la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisi kɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow ee ee ee ee a ma dankɛ kɔni ɛɛ o b'o sɔrɔ yan alo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla ah. sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛ bɛɛ hakili latigɛlen ye maa kɔni ma sɔm'a la tile kelen mm. ja mm. marifa b'a bolo mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la mm. a y'i cun de Mm. a y'i cun yɔrɔ min mm. a ye sentɛgɛ ta ka don tu kɔnɔ mm-hmm. u y'a gwɛ mm. k'a gwɛ k'a gwɛ dugutigi a ma sɔrɔ a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye mm-hmm. u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bɛ labitani magwɛ e jaa a sara alahu akibaru polisikɛ in a tɔ de ye sɛk abu keyita mm-hmm. contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don journaliste seydou i k'a dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bingini

ne ko mun don dɛ e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛn tɛ sɛbɛn sɛbɛn to yen k'a ɲɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ
bingini bagaga ale de kun furulen don abusi sora ma abusi ye n dɔgɔnin ye o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de furu in dabilara abusi ye mariyamuba fana furu mariyamuba min b'a fɔ dugu wuli mamu mamu mamu dugu wuli mamu bon e bɛ fanw dɔn ɛ bingini ka fanw bɛ yen mariyamuba ka fanw bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fan dɔ in ko n bɛ mariyamuba fɛ fan dɔ in ko an bɛ bingini supporter u nana t'o la mhm. bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko palmer mhm. ale ye dɔnkilidala a tun bɛ rap dɔnkilida kɛ a bɛna je don ne nɔfɛ yan mhm. kamalenni don ɔ ale ni bingi de fana filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka abusi remplacer sisan palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkili da fan bɛɛ fɛ u fila tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fila bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa palmer muso de ye bingini ye bingini cɛ ye palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ maaw kɔni faniw y'o o dilan o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogoka y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da bingini bɛ to ka palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da palmer fana bɛ to ka bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma

ka wariba sɔrɔ sisan komi a tulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni buzz ye halisa u y'o concert de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bɛ se ka kɛ nin bɛɛ artisiya mais confirmation mun nana ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ ko taara k'u bolo dan faniw nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini i b'a fɔ furu yɛrɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min k'u bɛna t'o concert kɛ palais la palmer o somɔgɔw ma woro ci bingini ka maaw ma bingini ka maaw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di a bɛ gɛlɛya donc buzz taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen a taara k'u bolo dan a taara k'u bolo dan donc palmer de ko n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye an ka hakili sigi mm. an ka ko in jateminɛ donc mm. u ye concert ye reporté mm-hmm. a da wulila songala ma ye mm-hmm. eh, cɛnin dafarali dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno mm-hmm. Thierno fana dara tɔ bɛ kɔkɔ ko la mm. i bɛ Bigui fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awa ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra Biguini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bɛ ka jigin Biguini kan bi ɔ a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala aw ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun tɛ fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye journaliste Seydou bɛ ka da ko Palmer la bi e kun dɔnni tɛ bi maa si kun tɛ dɔ yan e yɛrɛ tɛ cɛ e ye muso de ye e ɲɔgɔn na simindenini Biguini sara bɛ Biguini na o bɛ ja min filɛ nin ye nin dɔgɔ

c'est un couple musical, musical. k'a sɔrɔ mais au fond i b'a sɔrɔ en réalité hali kanu kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ hali kanu kun tɛ yen voilà purement simplement, simplement professionnel professionnel ah oui d'accord bon mɔgɔw b'a fɛ sisan k'a yɛlɛma k'a kɛ furu yɛrɛ ye furu yɛrɛ ye walima k'a kɛ kanu ye voilà bon gré mal gré a ka d'u ye a man d'u ye u bɛ don da fɛ sisan e e dɔ tɔgɔ fɔ k'o y'u ɲininka ko alima i b'a fɛ yan ah, eh, eh, ouverture Thierno ah, ouverture média ah. Thierno n dɔgɔnin don awɔ ale ale y'u ɲininka bon Biguini ko k'a bi Palmer fɛ a ko furuko dun ko ni a y'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ Palmer fana ɲininkana a y'o kelen fɔ mhm. mais o tɛ Biguini ka fanw ka souhait ye parce que Palmer de ko an kana taa concert kɛ u diminen don Palmer kɔrɔ mais objectivement n'i ye ne ɲininka Palmer ye min kɛ o de y'a kɛcogo ye parce que n'u kun dara ta tiɲɛni de bɛ ɲɛfɛ mhm. sisan dilanni de bɛ se ka kɛ ni réellement ni furu bɛ minnu bɛ a ko jukɔrɔ furu b'u mhm, sɛbɛn ban mhm. u ka taama u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna ko la woro ka taa ni furu bɛ siri u ka furu siri Korofina mairie la yan o bɛ ɲɛ o tuma u na tila ka taa confirmation concert kɛ mais woro ma taa foyi ma kɛ ka ko coron de ka taa parce que eh, furu décision de bɛ bɔ cɛ la mais muso mana diya cɛ ye cogo cogo ko i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta k'a fɔ n bi muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ ma n furu donc la décision du mariage ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ an'a somɔgɔw fɛ ani Biguini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu ka siri e yɛrɛ ni ne na taa kɛ maître de cérémonie ye non non Naam. c'est à dire ne n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Ɔhɔ. euh, il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Mhm. journaliste Seydou moi je ne suis pas d'accord Mhm. et je serai jamais d'accord Mhm. an ka ɲamakala denmisɛnw Mhm. u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Ɔhɔ. journaliste Seydou k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi Ɔhɔ. nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi Ɔhɔ. nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi Awɔ. c'est à dire que leur vie sentimentale Mhm. c'est pas la peine a k'u ta ka t'u yɛrɛ kɛ Voilà. han maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa Et i bɛ min fɛ kɔni i b'o baara kɛ dugu ni dugu la ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens bon sisan kɔni hali Safi Jabate ka vie u nana n'o ye a ye sinamuso sɔrɔ dɛ est ce que o diyar'i ye bon n delila k'o kuma mɛn ko n dɔgɔnin ye muso wɛrɛ furu Momo Momo k'o ye muso wɛrɛ furu mais ça c'est pas le problème des gens c'est parce que nous même an minnu ye artistes ye on prête notre flanc

o réseaux sociaux kelen bɛ ka min kɛ bingini na bi u bɛ ka kojugu de k'a la parce que bingini bɛ palmɛri de fɛ et bingini ka mɔgɔw bɛ ka palmɛri nɛni bingini bɛ palmɛri fɛ a y'a fɔ k'a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ yan bingi ya palmɛri in ye jeli de ya artiste tɛ o artiste dama tɛ mais jeli don wa ee eh?
eh, hali ni jeli tɛ kɛ wa a ti d'a ma e maa b'e bolo wa n yɛrɛ y'a ta a n'o tɛ bingini a ka fisa bi koyi
ne kuma in ka ban ka kɛlɛ ban k'a bɛɛ ban ka fɛn n bɛ se ka n yɛrɛ bɛ n denmuso ta ten ma palimɛri don a b'a fɛ
non je c'est c'est compliqué vraiment n'o tɛ a b'a fɛ non c'est compliqué palimɛri bɛ bingini fɛ bon il va falloir que Eh, réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention an minnu b'a ko kan mhm. vraiment parce que n'an ma sabali a bɛ dɔ ka adamadenya kɛ ah, pewu bon ni mankan min filɛ nin ye fanw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn sodi k'a dɔn maa si t'a dan yɔrɔ dɔn bon i b'i to nin na f'u bɛ taa don maa wɛrɛ ka vie la k'o suguba ka na don n'a ye ka n'u ka kumaw don a la donc c'est compliqué ala ka sali k'a ko kan ala ka sali k'a ko kan diɲɛ laban ko don ni fɛn min waati nana o de bɛ kɛ c'est ça bon buzz de don parce que an y'a ɲɔgɔnna ye grand p ah. Eudoxie la grand p Eudoxie e tɛ Eudoxie dɔn wa Eudoxie Yao i ka muso forme ba min sigilan ka bon dɛ
mais je t'assure que je lis jamais les réseaux e tɛ Eudoxie lajɛ n t'a dɔn araden n t'a dɔn ne kan'a filɛ dɛ n'o tɛ hakili bɛ tiɲɛ dɛ n t'a dɔn n t'a dɔn parce que bon grand p yɛrɛ ale woro kelen yɛrɛ ka bon ni grand p ye nin fɛn ninnu ka di cogo min cɛw ye nin fɛn ninnu ka di cogo min ni ne donna na anw ye lalma ye dantanw na u kana taa maa fa ni ba nɛni i yɛrɛ ɲini fa nɛni ba nɛni min b'a kɛ nin fɛn in na o b'a la dɛ walima i u bɛ ka nɛni da palimɛri kan bi sew ka den maa ma hɛrɛ kokolo kɛ segu u ka t'o ta ka n'o o y'an ka réseaux sociaux n denw dun kɔrɔbayalen don ala k'an ni silamɛw kisi ee a ti kunna n bɛ marifa ci dɔ la ɛɛ o de la n t'a fɛ o ayiwa Joyce Sissoco waati n'a ka waati ma se a ye kuma denmisɛnw fɛ i k'a dɔn a la ko n'a sɔrɔla ayiwa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn fɛ mhm. ayiwa ala k'u kanbɛn ala k'u kanbɛn ala k'u kanbɛn mɔgɔw ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kana ko gɛlɛya u k'a kɛ sɛbɛ oui tout à fait tout à fait tout à fait nka a la buzz in ye wari ɲini de ye o ee o ye wari ɲini waati dafara waati dafara mm. fɛn min ye foli ni tanni ye an b'a di abibu saranburu ma ah. a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi ma u ka quartier ye misira ye ah, a nana bɔ an na fɛn min ye an kanubaba ye mhm. an bɛ foli ni tanni d'a ma fɛn min ye jawayi konare ye u b'a fɔ a ma tarafatan ye mm. a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ gabon jamana ma fɛn min ye kuntuka den don an b'a fo k'a n'a ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ani kuntukaw bɛɛ lajɛlen fo a to a la kominike damadɔ bɛ yen ka da maaw tulo kan fɛn min ye wajuli belebeleba ni o ye ziyara ye o bɛna kɛ fɛn min ye association izibu rahamani